ndewonu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ ka bụkwa ndị nke gị ndị ikoro tv network onye nna nene ya ka bụkwa ezigbo ada unu nwaada ndidiamaka n'ụbọchị tata anyị ga-ewepụtara unu agwụgwa nke ndị igbo na-akpọkwazi gwam gwam gwam dị iche iche ọ bụ ihe ndị igbo ji eneta akọ na uche ụmụaka ma jiri ya na-azụlite ụbụrụ ụmụaka ka ha nwee ike ụbụrụ ha na-aghọ nkọ nwee ike na-asụpụta asụsụ igbo anyị a ka ọ ga-esi wee gazie nke ọma Ngwa sonyere na anyị na ya bụ gwam gwam gwam.
Ikoro TV Network. Ndewonu ụmụaka ihe anyị ga-eme tata bụ gwam gwam gwam m jụọ unu gwam gwam gwam unu asaa ya e mechakwa unu ajụrịtakwa onwe unu unu anụgo gwam gwam gwam nke izi m ga-ajụ unu bụ Gwam gwam gwam gwa m ihe kuru mmiri rigoro elu. Ee, Chinemerem. Akụ bekee. Akị bekee kụọrọnụ ya aka. Gwam gwam gwam nke abụọ bụ gwam gwam gwam gwa m ihe kụrụ aka banye n'ọhịa. Ihe kụrụ aka banye n'ọhịa. ehe ebube akpaka akpaka kụọrọnụ ya aka gwam gwam gwam nke atọ bụ gwam gwam gwam gwa m dum na yọm ehe chinemerem
akwụ na igu kụọrọnụ ya aka gwam gwam gwam gwa m ihe ọ ga-abụ gị na ya na-aga n'ụzọ ọ gagide n'ihu ọ gawa n'azụ ọ gagide n'ihu ọ gawa n'azụ ehe ngozi Onyinyo.
onyinyo kụọrọnụ ya aka nke ise bụ gwam gwam gwam gwa m ụmụnne naabọ ihu obodobo ihu obodobo ehe ọlụebube elu na ala elu na ala kụọrọnụ ya aka gwam gwam gwam gwa m ihe na-echere gị aka mgba n'ihu be nna gị ehe ebube
apịtị kụọrọnụ ya aka gwam gwam gwam gwa m okoro chị ụta agba ezi ezi okoro chị ụta agba ezi ezi ehe ebube akpị akpị kụọrọnụ ya aka gwam gwam gwam gwa m ihe gba aka pụọ n'ụlọ chịrị ụmụ bata ihe gba aka pụọ n'ụlọ chịrị ụmụ bata ehe kaosi ede ede kụọrọnụ ya aka ugbu a unu ga-ajụrịtazi onwe unu gwam gwam gwam kaosi ngwa jụọ ya otu gwam gwam gwam
gwam mere eze ji racha ntụ nọnso ngwa saa ya ube
kụọrọnụ ya aka ọrụebube ngwa gwa ya otu gwam gwam gwam
Gwam gwam gwam gwam oti nwata n'ihu nne ya. Mmasị ngwa saa ya. Agụụ.
Agụụ kụọrọnụ ya aka. Ehe ngozi. Gwam gwam gwam gwam ihe gba aka rịa enu.
kaosi ngwa zaa ya agwọ agwọ kụọrọnụ ya aka ehe chinemerem Gwam gwam gwam gwam nwa agbọghọ ọcha na amụọla.
ehe nọnso ngwa saa ya Amaghị m ya. ọ sị na ọ maghị ya ngwa mmasị gwa anyị ya akpụ akpụ kụọrọnụ ya aka ehe ọrụebube gwam gwam gwam gwam ụmụnne naabọ bi n'ofu ụnọ anaghị ahụ onwe ha anya kedu onye ga-asa ya kedu onye ga-asa ya kedu onye ga-asa ya chinemerem Ngwa saa ya. Amaghị m ya. Ehe, ngwa Kaosi saa ya. Akị gbara mkpị. Akị gbara mkpị, o nwetara ya? Kụọrọnụ ya aka. Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe a ka ọ na-akụrụ ọnụ bụ gwam gwam gwam anyị nke ụbọchị tata. Gbaa mbọ na-esonyere na anyị n'Ikoro TV Network.